Sea mar sin, tá muidne anseo i bPáirc Chadwicks, Loch Garman do chluiche leathcheannais iomána na hÉireann sna mionúir. Siad Cill Chainnigh agus Port Láirge a chasann ar a chéile. Sea, tá fáilte romhaibh go léir anseo go GAA Beo. So, deireadh seachtaine mór sa chomórtas áirithe seo. Amárach beidh Corcaigh agus an Clár sa chluiche leathcheannais eile ar siúl i nDurlas Éile. Agus i gceann coicíse a imreofar an cluiche ceannais agus ba bhreá leis an gceithre fhoireann, gan amhras, áit a bhaint amach insan lá mór sin. Tá Aoife agus Naoise taobh liom le féachaint ar aghaidh go dtí an cluiche anseo anocht. Naoise, bhí tú linn cúpla seachtain ó shin nuair a bhuaigh Cill Chainnigh ar Ghaillimh. An-thaispeántas acu. Bhfuil siad ag teacht ar form díreach ag an am ceart? Ceapaim go bhfuil, yeah, mar bhí siad, bhíodar an-fheiceálach sa dara leath go háirithe mar bhí an, aimsir an lá sin bhí sé lofa, stealladh báistí, tháinig an ráta oibre chun cinn agus bhí ocras iontu nach raibh ins an nGaillimh agus bhí sin soiléir agus ansin tháinig an iomáint agus an scil chun cinn so seisear thosaí an-an-dhainséireach ag Cill Chainnigh so beidh cúlaithe Port Láirge fé bhrú ach tá siad go maith leo. Aoife, níl 's agam faoi Phort Láirge, ní fhaca mé mórán acu so tá. feachtas cruaidh curtha isteach acu i gcraobh na Mumhan, nach bhfuil? Tá, gan dabht. Bhí an feachtas sin an-dian agus an-ghar i go leor de na cluichí. Like, ní raibh ach pointe nó dhó eatarthu in an-chuid de na laethanta agus bhí siad an-ghar le Corcaigh i gcluiche ceannais na Mumhan. So, gan aon dabht, tá tástáil iontach déanta, tá cleachtadh iontach déanta acu. Rinne siad obair deacair de, b'fhéidir, an lá deireanach i gcoinne Luimneach ach fós féin, you know, tá cluiche imeartha go luath. roimhe seo acu. So ceapaim go mbeidh siad réidh agus tá go leor le moladh fúthu. Like tá, tá siad mór, téagartha agus fisiciúil, b'fhéidir an foireann is mó in Éirinn. Tá imreoirí den scoth, abair Colin Spain atá, you know, ina aonar mar imreoir san fheachtas seo agus sa chomórtas seo. So beidh siad a' rá go bhfuil seans maith acu.
Anois is dócha rud nach féidir pleanáil dó is ea an rud a tharla nuair a bhíodar a' teacht suas an bóthar, theip ar an bus. So bhí orthu go léir saghas léimt amach ón mbus, carranna a' teacht, I mean, caitheann sé sin gach aon rud san aer, cinnte. Bhuel, cuireann sé isteach ar roinnt daoine agus ní chuirfidh sé isteach ar éinne ach is dócha go bhfuil siad ag fócas ar an gcluiche seo agus ag díriú air sin agus ionas go bhfuil siad anseo le go leor ama agus bhí siad, bhí siad i gcarr na dtuismitheoirí, beidh siad réidh, beidh siad ag déanamh an téamh suas ceart, beidh an bainistiú ag díriú ar an taobh síceolaíoch agus ag díriú aird ar ais ar an gcluiche agus. Ní dóigh liom go gcuirfidh sé isteach go mórán. Alright, bhuel, níl fhios agam cá bhfuil Rocky ach tá duine éigin thimpeall orainn leis an gceol sin pé scéal é. Naoise, maidir le tubaistí, I mean, caithfimid labhairt faoi, faoin tubaist a bhain do Chill Chainnigh sa chluiche ceannais an bhliain seo caite. Leath den fhoireann atá fós faoi aois agus is leaids óga iad ach uaireanta is féidir le rudaí imeacht i do choinne agus chailleadar an cluiche ceannais sin anuraidh so caithfidh go bhfuil siad ag machnamh ar sin chomh maith. Yeah, is dócha go bhfuil mar tá siad tar éis labhairt fé go hoscailte, like, labhair Niall Bergin leatsa fé fiú tar éis, buachaint cluiche ceannais Laighean. So cinnte tá sé in aigne acu like agus ar aigne acu. Ach is féidir é úsáid i slí dearfach nó slí diúltach mar you know tuigeann tú gur chaill tú rud éigin agus gur d'fhág tú rud éigin taobh thiar duit anuraidh agus sa bhaile i gcoinne Tiobraid Árann níl tú chun é sin a fháil ar ais riamh arís so caithfidh tú é a pharcáil ach sórt an fhuinneamh sin a úsáid i slí dearfach i mbliana agus you know. brú ar aghaidh agus dul chun cinn mar má thagann an cluiche seo, má bhíonn sé cóngarach ag an deireadh agus má thosnaíonn siad ag smaoineamh á ní fhéadfaimís é seo a chailliúint arís is arís is arís, á ní fhéadfainn é seo a chailliúint, d'fhéadfadh sin dul ina gcoinne go tapaidh. Yeah, cuimhnigh cuid de na lads seo, níl siad ach sé mbliana déag d'aois nó mar sin so táimíd ag iarraidh an-chuid ós na lads óga seo agus na ceamaraí teilifíse a' féachaint orthu anseo tráthnóna inniu. Ok, focal againn anois ó champa Chill Chainnigh mar sin agus an roghnóir John Dermody.

You know, they're, they're, they're a fairly complete team and look, anyone that gets to the Munster final is not a bad team, so look, we know to, to give ourselves a, a fighting chance today we need to be at our very best a, and to produce it for the hour. Go raibh maith agat, John. Thank you. All right, thank you. All right, and best of luck. Sea, níl aon cheist ach go mbeidh meas ag muintir Chill Chainnigh ar Phort Láirge anseo inniu, is an-fhoireann iad na Déisigh, ach tá an taithí sin ón bhliain seo caite ag Cill Chainnigh agus ag aoisghrúpa mar seo, Aoife, cé chomh tábhachtach is atá sé go n-imríonn tú ag an leibhéal sin? i gCluiche Ceannais na hÉireann i gcás Chill Chainnigh agus gur féidir an taithí sin a thabhairt isteach, rud nach bhfuil ag Port Láirge. Sea, agus tá sé rí-rí-thábhachtach agus is múinteoir meánscoile mé so tuigim an saghas meoin a bhíonn acu. Tá siad fós chomh hóg, is páistí iad, amuigh ar pháirc mar seo, ar ócáid mar seo, gach éinne ag féachaint orthu. So is rud ollmhór dóibh go siceolaíoch go bhfuil an taithí sin ag Cill Chainnigh, you know go bhfuil bliain, bliain faoina chrios. acu chun saghas, mar a dúirt Bergin ansin, like, bheith ag, you know, an S&C fiú atá déanta acu, tá sin ollmhór dóibh agus fiú ag teacht amach anseo inniu a bheith ag díriú ar an gcluiche seachas an ócáid, is dócha, sin rud ollmhór dóibh so sea, is buntáiste ollmhór é sin do Chill Chainnigh. Ok, so dúshlán mór do, amach roimh muintir Phort Láirge anseo tráthnóna inniu, an féidir leo é a dhéanamh? Bí cinnte go gcreideann bainisteoir na foirne, James O'Connor!

'tis not a case that this is their first year doing it so I think there's a lot of belief there and again look this is another grade and this is another two or three notches up the up the lather again but I'd be hoping that they can come out and show what they can really do because they are a very talented bunch and the best of luck today thanks Mihal
Sea mar sin muintir Phort Láirge amuigh ar pháirc na himeartha iad ag iarraidh cáiliú do chluiche ceannais na hÉireann, iad féin agus Cill Chainnigh in aghaidh a chéile agus tá na foirne ag Brian Tyers.
Sea, go raibh maith agatsa a Mhichíl, agus chífimíd conas mar a bheidh acu. Cill Chainnigh ar dtúis mar sin, naonúr a bhí páirteach i gCluiche Ceannais na hÉireann anuiridh ag tosnú, ina measc Jake O'Doherty, Oisín Henderson agus Larry Phelan sa líne lánchúil. Ansan, sé Phelan an captaen agus is é siúd leis a bheidh ag faire Cormac Spain. Darragh Hickey sa chúinne eile, is é an t-aon athrú ón gcluiche deireanach. Beidh siad ag súil go bhféidir le Josh Dowling tionchar Jack. Power ar an ndaichead slat a laghdú tráthnóna agus tá scóranna sa bheirt lár páirce, go háirithe i nDiarmuid Behan, 1-7 aige siúd go dtí seo. Kevin Buggy, Ollie O'Donovan, Jake Mullen, Eoin Brennan, Conor Holohan do thosnaíodar san ar fad cluiche ceannais na hÉireann anuiridh. I mbliana tá 2-15 ag Ollie O'Donovan, 4-35 ag Jake Mullen agus ionadaí anuiridh ab ea Cian Byrne ach tá ceithre chúl agus cúig phointe aige siúd le dhá chluiche. Cad fé sna Déisigh mar sin? Bhuel, mar seo a chuirfidh siad san chun páirce. Cheithre chúl atá géillte sin uile ag James Comerford, captaen na foirne, agus ag an aonad cosanta seo ach beidh triail mhór inniu orthu cinnte. B'fhéidir gurb é Bradley Penkert a chuirfí ar Jake Mullen tráthnóna, neosfaidh an aimsir. Agus Hugo Quann ansan agus Darragh Murphy i lár baill, beidh mórán ag brath ar chnámh droma an aonaid sin. An dá athrú ón lá deireanach ait go leor, tá an dá an bheirt acu i lár na páirce, Éanna McHugh agus Gearóid Ó Sé, ag tosnú ansan dos na Déisigh. Agus i measc na dtosaithe. Coimeád do shúil ar Jack Power atá de réir na dtuairiscí dochreidte ar fad san aer, go háirithe ós na pocanna amach. Fuair Shane Power agus Jamie Shanahan 0, 3, an duine an lá deireanach. Gan dabht, sé Cormac Spain an cíoná eatarthu ar fad le sé chúl agus 58 pointe go dtí seo. Ardfhear a Bhriain. Sea, tá sibhse tar éis a bheith ag faire orainn anso ar YouTube Spórt TG4 ag féachaint ar aghaidh go dtí cluiche leathcheannais na hÉireann. In iomáint na mionúr idir Phort Láirge agus Cill Chainnigh, tá muidne chun briseadh a thógaint anois ach sara bhfad, ag thimpeall a 25 chun a 8 tráthnóna, beimid ar ais ar an stáisiún teilifíse, TG4 mar sin, GAA Beo ag teacht tar éis na nuachta nuair a bheidh Cill Chainnigh agus Port Láirge ag tabhairt aghaidh ar a chéile. Fanaigí linn.